aa kalatayi inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene lerobe ndikukhala munthu amene mmutu mwangamo ah Muli ngati kachisokonezo pang'ono. Pena pakebe ndikumakhala munthu wa nkhawa kuti koma kodi zinthu zakezi kumene zikuloweraku ndiye zithera bwanji kwenikweni. Pepanitu eti mwina mwake mukhoza kumadandaula kuti ii obwande koma nkhani kungoyiyamba basi, kuyiyamba ndi milandu, loko moni osapereka tsiku la lero Moona achimwene tsiku la lero kaya zonse zikuyenda bwanji kumeneko? Kukamba za ife abale anu kuno kwanu kwa Chafera nthengo ayi ndithu zonse zikuyenda bwino ndithu. Tikupuma basi. Tiyamikile omwe aja a Kwezy buses kamba kotiguliraso sitampa tsiku la lero. Ngati alipo wina wake pakati pathu amene sadakwerepo bus za Kwezy ndiye kuti ameneyo sanayambepo wakwera bus basi. Chifukwa ukangofika mkaati mwa bus za Kwezy ndi kuona mmene zikuonekera, basitu umangoti aah bus si koma imeneyi inu? Ndimakambatu kuti ndine munthu osokonekera pang'ono achimwene. Pena pake zochitika za kuno zumandibalalitsa amwene. Anayimba likhweru anzathu aku banki yayikulu mdziko muno kulengeza kuti hey ndalamatu za kunja kuno kwathu Kulibe! Kulibe! Tangotsala ndi chizuda chathuchi cha kwacha basi, koma folesiti ndiye tilibiretu! Chamba cha nyimbo chimenechi ndi chimene tsopano tayamba kuimba kwathu kuno kwa nthawi yaitali. Folesiti kulibe! Zotsatira zake ndiye kuti mafuta a galimoto asowanso, mankhwala m'zipatala avuta kupezeka kwake, mwinanso fotereza amene kuti achokere kunja abwere kwathu kuno avuta machitidwe ake. Kulibe folesiti! ndipo nkhani zake zikumangothera polira basi kulira kenakanso kulira kuti chakuti palibe kulibe chakuti basi nkhani yake yomweyomweyo tsiku lililonse ifeyo kuno kumudzi kwa chafera nthengo kusukulu sidapite chabwino komabe tsiku ndi tsiku tikamangolira opanda mayankho ogwirika pena pake zimatipsetsa mtima tisaname ayi foresiti kulibe inde chabwino ndiye kwapangika chiyani chachanguchangu chofuna kuteteza kochepa tili nakoko kapena kuonjezera kuti mwina mwake tikhaleko ngati nkhasako nyimbo zoti foresiti kulibe tazimva kokwanira pano pakufunika kumauzana kukuchitika chiyani kuti mwina mwake foresitiyo tikhale nayo ngambwingambwi foresiti isintha bwanji pamene ifeyo sitikupanga chilichonse chachilendo moyo ukadalibe chimodzimodzi kupanga zomwe zomwezo zakalekalezo ifeyo ndi tinzeru tathu toperewerati timaona ngati ino Nkhaniyo izikhala yoti forex kulibe chabwino ndiye pa chifukwa ichi taletsa maulendo onse opita kunja amenenso amakhala akutitengera ka forex kathu kochepako. Zimangokhala zinthu zosamvesetseka achimwene kwathu kuno kuti vuto lathu timalidziwa, choyenera kuchitika timachidziwa koma basi timasankha kuchita zinthu zosemphana basi tili phee amwene mavuto a forex ngakalekale kwathu kuno koma palibe cholozeka chimene tikumachita kuti tithane nawo mavuto amenewa maulendo ena ake a big akuyenera kuyikidwa kaye padera amwene inde nzabwino kuyenda munthu adziyenda asamangokhala ngati nkhuku ya mikolongweyi koma ukayang'ana mumtanga nkuona kuti mm, apatu zikuoneka kuti zazondoka zikufunikira ndithu kunenako kuti eya mwandiyitana inde koma kwathu kuno ufabu ukuoneka kuti tilibe ayi ndi basi tibayamba kaye tayima kaye tidzabwerabe ulendo wina koma ayi ndithu moyo ukadapitirabe chimodzimodzi ngati mwina wake palibeponso chimene chachitika ndipo forex tinayo ngambwingambwi achita kunena a banki yayikulu kuti nkhani ili kwathu kuno yayikulu ndi ya mafuta a gamoto imeneyi ndiye nkhani yayikulu sizolakwika ayi Ndi chitukuko ndithu. Gamoto zikamachuluka ndiye kuti dzikonso likutukuka. Nanga dziko kungodzadza ndi kabaza wokapalasa? Ayi, ayi. Mpakana munthu kumatuluka chikundu kaamba kotchova mjaho. Nkhani imene tsopano ikumakhalapo ndi vimagalimoto vimene Mabwana kumtundaku akumayendera mu dziko losauka limene likuvutika kale ligule mafuta a gamoto ndalama zakunja lilibe. Anthu amwene akuyendera vimagamototu vimagamoto. Chigamoto chimodzi kumamwa mafuta oyenera kuti gamoto zina zisanu zimwe. anthu kumatengana ndithu kuchoka ku lilongwe kukayendera tizimbudzi timene tikumangidwa ku nsanjeku koma amwene kututanatu anthu aliyense chigamoto chake chopuma chachikulu atachidzadza mafuta ngambwingambwi chigamoto choti kungoti kanyanyanyanyanya chimakhala kuti chagwetsa kale 1 kg ya mafuta eh, ujeni Mu- mu- kodi mmati mma- 1 kg 1 lbs ya mafuta kaya mmati 1 sentimita kaya koma chimene ndikutanthauza ndi choti tikuyembezera kuti mavuto azachuma kwathu kuno makamaka ndalama zakunja zisintha titangokhala ifeyo osasinthako ayi sizithekayi amwene tikumangolira kukhalira kulira kuti nanga titani eh, ndalama zakunja zavuta koma choyenera kuchita palibe kwa anthu enafe ngati ifeyo obwantasa timaona ngati mavuto amene tikumana nawo pakadali pano unali mwayi waukulu kwa basi kuti tsopano tiyambe kuganiza mosiyana koma ayi ndithu tingopitirizabe zomwe zija zimene ena ake aja ankachita kalekale lija pano tikuzunzika kwambiri ndi ngongole zankhaninkhani zimene makosana ena ake Adakumba. Kumatenga ngongole ndi kumanama kuti zonse zili bwino. Kumagawana katundu wathu. Iwe tenga ichi, inenso ntenga icho. Basi nkumakhala kamoyo komadzinamiza kuti zonse zili bwino. Kumatenga ngongole ndi kumadya. Moyo nkumati ukuyenda. Lero lino ndikuvutika nazo. Ngongole zinafika m'khosi. tikubweza, m'malo motengerapo phunziro, enaake akupitilizabe kuzitapa ngongole, odzabweza ndani? ii kaya adzaziona okha mtsogolomo, ife tiyeni tipange za lero basi, kuganizatu modzikonda kwabasi, mosakonda ena ake, lero lino m'malo mosintha kaganizidwe tikuchitabe zomwezo zimene ena ake aja ankachita zija, ukamaganiza kuti idalipo nthawi ina yake imene dziko lathu lino lidakhululukidwako ngongole zonse ndikuyambiranso kuyenda pabwino tsopano, Koma kodi ndalama zimene tidakhululukidwa zija tinazitani? Chidachitika ndi chani kuti tipezekenso tabwerera ku ngongole zankhaninkhani pakadali pano? Koma chochitika chake chosaoneka, ngongole tikuvutika nazo panozi zinachokera pati? Tinkatani nazo? Chifukwa tikadalibe osauka mwinanso kuposera panthawi imene ankatikhululukira ngongole zilumika zingapo zapitazo. Ndife fuko lomvetsa chisoni koma, fuko losamvetsetseka ayi, fuko limene atsogoleri athu amagona kwambiri, kumaliza mkonono, choyenera kuchitika tikumachidziwa ndithu, koma kumapanga zosemphana. Chimene tikukanikira kupanga zinthu zolondola ndi chiyani? Za migodi zikuti bwanji? tidzingoyimba ngati nyimbo mpakana liti? Nanga za Admarc zikuti bwanji? Makampani ake kodi si amenewo amene akadathandiza tiyambe kumapanga zinthu zambiri zoti tidzigulitsa kwina, kwathu kuno ndikumapeza ndalama zankhaninkhani zakunja? Malonda a tea tidawasiyira obwera basi, ife timangoyang'ana. Zimene zimachitika kumeneko ayi Ambuye adziwa zonse. Khofi amene, ndikumaona ndithu kuti uyutu uyu titayikapo chidwi tikhoza kutukuka kwabasi. Tikhoza kutuluka naye mu umphawi uyu? Ayi ndithu, zochitika zathu zodabwitsa zokhazokha, kumangokamba zokopa alendo zokopa alendo koma amwene kodi chikuchitika ndi chani kutukula ntchito zokopa alendo kuno kuli zii ka ndege olo ndi kamodzi komwe tilibe, zokopa alendozo ndalama zakunja zikumapitabe kunjako ife tili nonoloro kugona. Thonje lenileni thonje. Si kaletu limene timapanga nalo makwacha koopsa, koma pano kuli zii! Hmm. Zimenezi ndi zimene zimandipweteketsa mtima achimwene. Zangokhala kuti nkhani za sukuluzi zinandivuta, koma ndithu ndikadavuta kuti basi obwana tasafe tipatseninso unduna wa kuno kumudzi tidziimire anthu anzathu alolida ngati ife tomwe. Tidzitsatanso mfundo zachuma zimene zikhoza kutitulutsa ifeyo mu umphawi wadzaoneni. Awa zochita amadzidziwa, koma amasankha kuchita zozondoka. Cholinga sitikudziwa. Mwina amafunabe kuti tidzikhala ovutikitsitsa. Panopa winanso akabwera, kudzati ee, folesiti, folesiti ku, folekisi ku, kulibe. Koma nkhani kungothera pomwepo osapereka mayankho kuti kodi ndiye tiyenda bwanji? ndithu asadzandiyandikire iyi chifukwa tikhoza kudzalipulumutsa khofi tatoba ndi nyimbo imeneyo tikufuna anthu ayambe kuchitapo kanthu osangoti tili ndo vweru aa fotseki atha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande amavuta kunyasalande